ekene m unu ndị Igbo na-ege m ntị ọ ka bụkwa onye nke gị Chief Engineer Ben Ugochukwu Ikeokwu afa m bụ Peter Nwabueze Ejiofor e tinyekwa ya Okeke Peter Nwabueze Okeke Ejiofor ka m kpọruchesie ya n'isi mụnwa bụ onye obeledu obeledu dị na Anọcha n'ọchịchị ime obodo Anọcha nke dị na Anambra steeti dị na Naịjirịa nke a bụ afa m bụlụ afa obodo m ka ị kọtụrụ ọha na eze ndị Igbo ihe eji mara gị n'ala Igbo ma ọ bụ na Naịjirịa ma ọ bụ na mba Afrịka ma ọ bụ na mba ụwa ehm, ikwu eziokwu onye ọbụna ma m maara m dịka onye nkụzi ehm, a sị na agadi nwaanyị ada aka nka n'egwu ọ ma agba Akana m nka na nkụzi ebidoro m nkụzi kamgbe mgbe m dị afọ iri na isii ọ mgbe m bidoro nkụzi wee bido nkụzi a na-akụzi ya na-akụzi ya na-akụzi ya wee luo taa akụzigo m n'ụlọ akwụkwọ praịmarị kụzie n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị kụzie n'ụlọ akwụkwọ kọleji eji azụ ndị nkụzi bido nkụzi na mahadum bido ya n'obele nke a na-akpọ n'oyibo assistant lecturer wee kụziride ya wee luo prọfesọ nke anyị na-akpọ ọkammụta prọfesọ ife a na-akpọ ya n'Igbo bụ ọkammụta wee nọkwa ka ọkammụta ogologo oge tupu site n'ike nke Chineke gọọmenti Naijiria wee lụọ m aka wee sị na ọ mụnwa ga-abụ onye na-achịkwa Nnamdi Azikiwe University ya vice chancellor ee alụrụ m ya dịka e si eme ya afọ ise ọ bụ ife iwu Naijiria kwuru tata na e nye gị ọrụ vice chancellor ị nọọ ya arọ ise ọ bụ ngị kacha mma n'ụwa ọ bụ ngị jọgbuchara n'ụwa ị pụọ ya bụ eleda alụrụ m ya arọ ise afụ o luzie na arọ nke ikpeazụ ndị otu ndị vice chancellor naijiria wee họpụta m dịka onye isi otu ndị vice chancellor nke naijiria o bidogodoro na nke ndị mahadum ndị gọọmenti etiti nwe emesịa wee tinyekwuo mahadum ma nke ndị gọọmenti etiti nwe ma nke ndị gọọmenti steeti nwe ma nke ndị nwere onwe mụnwa wee bụrụ onye isi ha ọ ya ka m na-alụzi arọ ise wee zue m lụrụ vice chancellor wee lịda lịdazie nọkwuo nwa obere oge afọ na-abụ ka afọ ịtọ oge gọọmenti kwuru ọ ga-abịa lụrụ ọrụ oyibo i kwe na ị kago nka ya bụ i kwe na ị lụzugo ya bụ ijezuo ezumike nka nke afọ wee lue mụnwa wee tinye akwụkwọ wee lịda wee nọrọzia nke a na-akpọ kịta ezumike nka ezumike nka a ị nara kọkwuoro nụ anyị ka arụ dị gị na ezumike nka ị nara ya bụ ezumike nka
oge m nara ezumike nka o nwere ihe ka dị m na ntị nwekwuo ife mekwuziri ife afụ dị m na ntị na-achọkwuzi ịgbawa m ntị wee meghebe ọnụ a nọzie na ezumike nka wee fụ eziokwu na asụsụ ndị Igbo na-ada na-ada na-ada na-ada na-adakpu n'ime onunu a na-achọ ikpochi ya kamgbe ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo metụwara m n'obi mgbe mbụ m depụtara akwụkwọ a na-akpọ Cultural Revival in Igboland edere m ya n'oyibo bụrụ n'afọ 1984 ka m dere ya dechaa ya fọdụ ka ọ na-adị ọchọ ịchọ ego ịchọwara ego na ife na-agazi mana oluzie n'afọ 2002 ya bụ tupu m lịda ọkwa vice chancellor m wee fụ ife wutere m nke ukwuu maka asụsụ igbo ọkwa na ihe a mere m ji na-ezuzi ike nka mana o kwerọ m alarụ ụla o wee nwee ndị ọzọ maka ikwugo ife ihe na-agbalị na o nwere ndị ọzọ na-ewutekwu maọbụ ịchọwa ife ka a na-ekwuzi onye i kwuoro ọ sị na ya chọrọ iso anyị ncha niile wee zukọta wee bidozia otu sụwakwa igbo ndị ọkpụkpụ mmadụ ndị ụka nọ ya ndị na-achị obodo nọ ya ndị na-arụ ọrụ nke fa nọ ya ndị rụchagolo ezumike rụchagolo ọrụ nọ ezumike nka so ya anyị ncha niile wee jikọta ọnụ wee bido otu sụwakwa igbo nke mụnwa bụ onye ndu na naijiria ọ bụkwa na ya ife a ga-asị na-achụgharị m kwa ụbọchị kamgbe m na-ezu ike nka ya bụ na ọ bụ ịbịa kwuo okwu ịyọ ndị mmadụ ka anyị were anya ọzọ nekwakene asụsụ anyị anya mara na ife anyị na-eme asụsụ anyị na ọ dị mma ọ ya ife m na-alụ kamgbe ya oge anyị batara anyị fụrụ ọtụtụ ife nrite nrite niile nke a ị ya-eje n'ụrụ ụlọ ebe anyị eje dobezie ka ọ bụrụ ọba ihe nrite nke Ejiọfọ kedu ife ị kwuru n'ife nrite ndị a niile anyị fụrụ ọ dị mma ị ma na iwe n'iwe etu ọ ka dị tata o nwere ife a ga-ekwuwe n'ụlọ n'Igbo etu Igbo si datụrụ ala ka ndị Igbo wee ghọta ihe kọwatụrụ ha wee kwuo efe ya n'oyibo ha wee ghọta ihe i kwuru a ma na ife ndị taa anyị na-ekwu ọnụ award ọrịa n'olu ndị iti n'olu ndị iti ha eziokwu eburu ha ibu na be m arize chineke nwere nke e ji ike eme be chezọ ya nke i kwugo na ndị mmadụ sị na ndị Igbo gbasasịchara eziokwu anyị gbasasịrị ka anyị si gbasasị gị ụfọdụ asịkwa na emerila anyị n'agha emerila anyị n'agha ọ bụ eziokwu mana agha emerila anyị oluo n'ụdị e meriri ndị Jews mhm. kụsasịa fa ebe niile na anyị gbasasịla anyị agbasasị elu anyị agbasasịgara ncha na ndị Jews mechachasịla oge Jesu nwụchara ka ọ nọ n'afọ AD 70 na ife dị ka iri atọ iri afọ ịtọ na arọ ịsaa jesu rọgoro n'eluigwe ndị roma wee bịa wee tie fa aja aja aja aja wee kụsasịa fa gbasasịa fa n'ụwa niile wee nọọ ya mgbe ọzọ fa chighakwara azụ e kpokọwakwara 1948 i wepụzie ya ị fụ na ihe ha nọrọ a kụsasịrị fa i kwuo na ị bụ onye juu a na-achọ ka a kụgbuo na ọ karịrị otu puku arọ na narị ise na narị asatọ o- ife karịrị 1800 years mana anyị afụkwago ndị Jews kịta na ha jikọrọ ọnụ kwụrụkwa na-azazi state of israel bụrụ dike ị kpa fa aka etu ememinaa fa gị

ndị France kporo otu ndị Amerịka kporo otu Rọshia kporo otu wee dịrị gara mana e mechara ha jikọtakwa ọ bụrụ Germany nke taa ya bụ imeri n'agha na anyị gbasasị nwa obere ya bụrụ ya bụ abụrụ mmadụ echiche ịma ebe. abụrụkwa ịma emechachasị ya na-ekpokọ anyị ekpokọ abago ndị Igbo kweta na anyị anyị akwụrụkwago asụsụ wee kwụrụ

eju ha sị mba na o nwere ife a na-eme ebe a na asị a ga-enye gị ihe nrite dị etu a esibere ka onye na-enyere ụlọ afa asị na mụ rapụra ego ole ka e- a- ego ole ọ sị gị mba na ya chọkwa chọrọ ego na ọ bụrụ ego i nekata ụfọdụ i jee nabata i jee kịta ebe ahụ ị ga-afụ ma nke e ji wepụta afa ya ọfụma n'oyibo o nwere nke nke bụ nke Nigeria Union of Journalists ya bụ ndị nta akụkọ njikọ nta ndị nta akụkọ na Anambra steeti i jebe ebe ị ga-afụ nke ndị niile otu ụmụ akwụkwọ niile nọ na Naịjirịa a na-akpọ NANS National Association of Nigerian Students a nọkọrọ kpọọ mmadụ ncha kpọọ ndị ụkọchukwu kwuchie ekwuchie okwu n'ihu na na ọ bụrụ na mahadum sị ndị nọ n'otu nzuzo ha pụtara ife pụtara ụbọchị ahụ wee bụrụ ife karịrị ah, n'oyi- ah, narị abụọ iri anọ na ise 247 pụta anọ pụta aka pụta buru ife fa ji eme ncha pụta